OK daoibh a chairde, agus fáilte chuig an ceacht seo ar an Luan, an seachtú lá is fiche de mí Aibreán. So, em, nílim chun mórán am a chaitheamh ag míniú aon rud. Má théann sibh isteach chuig an gceacht, em, chuig an gceacht sin ar an Luan, brón orm, Níor bhrúigh mé air mar is ceart. Feicfidh sibh go bhfuil an ardleibhéal thuas ansin agus má déanaimid scroll síos tá an gnáthleibhéal ann freisin. So gnáthleibhéal tá sin le críochnú le linn an rang Gearmáinise inniu so ní tógann sé níos mó ná 40 nóiméad. Is 2012 téacs 2 Léigí alt 1 go alt 4 agus freagair ceist 1 agus ceist 2 a agus b ar an bhfoirm seo. So tá na ceisteanna ar fad isteach ansin. Nuair atá sibh críochnaithe bí cinnte go brúnn sibh ar Send me an email receipt agus brú ar Submit. Muna brúnn tú ar Submit ní beidh an obair faighte agam agus ansin beidh mé ag glacadh nach bhfuil sé déanta agat. Beidh an bhfoirm seo ag dúnadh ag leathuair tar éis a naoi ar an t-ochtú lá is fiche de mí Aibreán. So tá an tréimhse ón ceacht Gearmáinise inniu go dtí leathuair tar éis a naoi ar an Mháirt agaibh chun é sin a chríochnú. So, cad atá i gceist? Isteach libh muna bhfuil an, na páipéir scrúdaithe agaibh, chuig examinations ponc IE, ansin exam papers, 2012 Ardteist, Gearmáinis, agus tá muid ag dul isteach go dtí ár ngnáthleibhéal, is cuma EV nó IV mar tá an dá teanga ann. So má téann sibh isteach agus má téann sibh síos go dtí leathanach 6,

don, don, don chlann so tá sé ag caint faoi chlann éigin. Baill an teaghlach? So cé hiad na daoine? An bhfuil mamó nó daideo, an bhfuil mam nó daid, an bhfuil uncle nó auntie nó cé atá ansin? Cónaíonn in, so cá bhfuil cónaí orthu? Cuspóir an saol? So cad atá á bhaint amach as an saol acu? Ansin cad a chuir orthu a slí mhalarta? Eh. maireachtála, brón orm, ar fud na háite, bhí mé le spéaclaí orm, a athrú so cén fáth go raibh siad ag athrú gach rud. Ansin ceist a dó, cad iad na hathruithe a rinne muintir Zyman Dwarf a chabhraigh leo go cuspóir saoil a bhaint amach? So cén fáth go raibh orthu an saol seo a athrú? Um, mar sin, má tuigeann sibh sin, beidh sibh in ann cur síos faoi na rudaí atá athraithe acu. So, tá siad tar éis rudaí a athrú agus céard iad na rudaí sin? Ina dhiaidh sin, cad iad na nithe a bhíonn deacair don teaghlach a athchúrsáil? So, tá sibh chun cur síos faoi rudaí atá deacair orthu. Ooh, mo leithscéal. a athchúrsáil, caithfidh sibhse liosta do thrí sonra a scríobh ansin. Níl sibh ag déanamh trí nó ceathair inniu, beidh sibh ag déanamh sin amárach. So, má tá tú in ann, is féidir leat é seo a léamh i d'aonar agus triail a bhaint as na ceisteanna. So, deireadh leis an bhfíseán seo anois agus má tá cabhair uait, Tar ar ais chuig an píosa seo anois agus leanfaidh mé ar aghaidh tríd agus déanfaidh mé píosa aistriúcháin agus tabharfaidh mé cúpla leideanna agus nodanna daoibh. So, wie eine Familie aus Deutschland ein Leben ohne Müll organisiert. So, Müll sin brúscar. So, wie sin conas. Conas? clann, Gearmáin, saol, eh, brúscar, eagrú. Now, ceann amháin, as, ceann amháin, gan. So, conas?

folamh so níl aon rud ann. Sie hat ihr Ziel schon fast erreicht. Now fast is beagnach cheana féin sin schon so cheana féin tá sí beagnach tar éis an sprioc a shroichint erreichen sroich.

An bhliain seo caite, líon Helene a fear céile agus a iníon le chéile amháin ní ach i ndáiríre, is deacair é a aistriú mar focal amháin, nur, díreach amháin, mála plaisteach amháin le brúscar insgesamt 550 Gramm, le timpeall 550 gram.

OK, so síos anseo. Ainm an teaghlach, cad is ainm dóibh? So, an sloinne. Ball an teaghlach, so chuir sí síos faoi triúr. Tá cónaí orthu, luaigh siad an ceantar atá cónaí acu. Cuspóir an saol, thug mé sin daoibh. Agus ansin, cén fáth gur athraigh siad an saol? Now tá sin ag teacht i alt a dó anseo.

Sie hatten das Gefühl, Gefühl sin mothúchán, bhí an mothúchán acu so arís haben san aimsir chaite. Dass sie alles machten, was sie konnten. Bhí an mothúchán acu go raibh siad tar éis déanamh, so rinne siad, gach rud gur féidir leo.